aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene lero ndine munthunso wachimwemwe kuti ndapeza mwayi oti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka muli bwanji kumangalandeko ifeyo abale anu kuno kwanu ayi ndithu tikupuma tere zambiri zikuchitika ndithu monga ndakhala ndikunenera mkatikati mwa zochitikachitika zakuno ndimafuna ndikumbutsebe kuti basi za khweze zakhala basi zotsogola kwambiri kwa zilumika zonse zimene zakhala zikuyenda kwathu kuno kwa anthu amene amakonda maulendo apa basi abwino opanda kukankhanakankhana kapena opanda mathukuta awo amene amakonda maulendo apa basi opanda kudera nkhawa kumayenda ngati uli mu ndege basi zake ndiye ndi khweze basi ulendo wa blantyre lilongwe ndi mzuzu m'masiku ano umakhala ulendo wophweka kwambiri chifukwa cha basi za khweze achimwene a mukandifunsa kuno kwanu kuti kodi obwande mwati zinthu koma zikuyenda kumeneko hmm. kaya sindikudziwa kuti kodi zikuyenda kapena ayi zitengera kuti nkhani imene mukufuna mutamva ndi iti amandidandaulira mwandida mdzukulu wawo anakunyani anakunyani aja adakwatiwa ndi ambewe akuchisenda ambewe ang'ona wadi kudiku akugirimani amandidandaulira kuti zinthu sizikuyenda paja adamuyimitsa ntchito kamba komuganizira kuti amapanga zakatangale pano tsopano chaka chikutha asanamve kuti kodi nkhani zakezi ndiye zikuyenda bwanji komanso chilungamo chake ndiye chiyenda bwanji ana onse amwandida ali nawo pakhomo kusukulu sakupita nanga si zinthu zake zidasokonekera ngakhale ana akapita kusukulu kuti zinthu zakebe sizimayenda ayi anzawo amayimba nyimbo kuti ana ambava awo ana ambava nkhani yawo ya che mwandida sinalowe mu khoti chiwamangireni anangolowa nthawi imene amakapempha belo basi koma kenaka zii ndiyetu amwandida ozolowera kugwira ntchito moyo wawo wonse akuchita kudwala nazo kukhala pa khomo kwamutopetsa akumaonera mafilimu amaoga oga kuyambira mmawa mpaka na dzuwa kukalowa kuonera pati 1 mpaka na pati 12 pena ndikakumana naye mwandida misozi kumangotsika nthawi zambiri akumafunsa kuti kodi obwande ifeyo tinalakwa chani ngati tidalakwa bwanji nanga milandu yathu sikumvedwabe ngati tidalakwa osatipatsa mpata bwanji kuti tikayankhe milandu ndipo woweruza akaweruze Amadandaula kuti za tsiku lokalowa m'bwalo la zamilandu sizikudziwika ndi komwe. Amangokhala kuti kaya mawa libalanji kaya. Amandifotokozera Mwandida akuti tsopano kuchipatala atsimikiza kuti akudwala matenda othamanga magazi. Ndiyesa ndi kuganiza kwambiri. Zimene zikumuonekera pano Mwandida sanazioneponsoyi. Ndikamufunsa kuti nanga Mwandida munkachitiranji zimenezo? Amalira kwambiri. amanenetsa kuti akufuna atapatsidwa mpata woti afotokoze kumbali yake amanenetsa kuti iye mulandu wake unali woti mu thenifolo mwake munapezeka nambala ya munthu wosakidwayo kathyali wopeza malonda kwathu kuno mwachinyengoyo basi kodi munkakambirana chani ofufuzawo sananene akungoti amwandida tinawamanga kamba koti mu tenifolo mwawo munapezeka nambala ya uyo ozunguzayo ndiye tikuwaganizira kuti amakambirana amenewa amenewa nkutheka kuti amadyera limodzi mwandida ophunzira bwinobwino ku sukulu adapita ntchito yake amayidziwa koma lero lino tsiku lonse likumatha opanda chochita cha nzeru ndimadzifunsa kuti kodi nkhondo iyi yolimbana ndi katangaleyi mwati ikuyenda bwanji koma zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti zitheke koma penanso ndikumadzaona kuti kwinako ndikuzunza amwene anthu ena ake mayina awo anayipa kalekale anamangidwa kuyendetsedwa pa chimbaula koma kenaka atatulutsidwa pa belo basi kuli zii ndisanameyi mwina nchifukwa cha umbuli wathuwu mwina ubwantasa fi mwina koma ndikumadzaonabe kuti a bungwe la achina marita the pangolini akumachitabe zodabwitsa ndithu mafunso ochuluka achimwene akumayenda mmutumu kuti koma akamachita zina amachita atakhala pansi bwinobwino atalemba bwinobwino kuti tikachoka apa tipita apo kenakanso apo Penanso ukamaziona zinthu zake mmene zikuyendera zimadzaoneka ngati zina zake zochitika zikumachitika ndi mkwiyo basi zikumadzioneka ngati mwina mwake tinali kale ndi mangawa kuti tikadzangopatsidwa mwayi auja adzadziwanso tidzawakhaulitsa tidzawamanga aona kenaka mwayi utaperekedwa ndiye munthu mmangeni mulandu nkumasowa nawo kolowera tsopano kuli milandu yambirimbiri yomwe mitu yake sikudziwika amwene penanso tikumadzifunsa kuti koma kodi milandu yakeyi imakhaladi yoona koma komanso tikuyikumbukira milanduyi kaya kuti auja adamangidwa koma nkhani yake siinathe pakalapakala akuchita ku bungwe la malita the pangolini a tipezeka kuti sitiphulapo kanthu amwene ifeyo abwantasa ife akumudzi chikhulupiriro chayamba kuchepa tsopano timaona ngati timayenera kumayamba nkhani kenaka kumaliza bwinobwino koma mm, Hmm. lero mwandida mdzukulu wawo anakunyani anakunyani adakwatiwa ndi ambewe ambewe akuchisenda ambewe ang'ono awa adikudiku akukilimani akumati akakhala akumaona kuti dziko lamuda zake zinayima tsogolo lake silikuoneka akumakuwa kuti kodi ndi nkhondo yolimbana ndi katangale kapena kuthana ndi anthu ooneka onyada ufunsa za chani kodi za mademo ish kaya amwene pena make mmutumu zinthu zake mmene zikuyendera zayamba kulowa jango tsopano zimadzaoneka mwa misala misala pang'ono pano pakwathu kuno akumabwera kudzakamba kuti obwande mutithandize tiupanga za mademo timakhalabe anthu ozunguzika kuti mademo ake aliti achani kuyenda ndiye tidayenda kokwanira mpaka na nsapato chidendene kuchita kutha amwene kungoti chifukwa mademo nthawi inake adathandizira ena ake kugwa chagada kagulu kena kake kakumakhupiriranso kuti kudzera m'mademo basi tichiphula chinthuchi tikumalingalira mosiyana amwene ife timaona ngati mademo azichitika tikakhala kuti kukambirana takambirana kenaka ndikulepherana koma mademo monse tayambira kuchita muja ngati zikuoneka mutu wake bwinobwino ngati zikalata ndiye takasiya tisaname ochita bizinesi yogulitsa mapepala mwanji wa avilira ndiye apanga ndalama osati sewero kaya zikalatazo ndiye akumatani nazo olandirawo kaya mwinatu akumakapereka kwa anyamata okulungira kanyenya wa nsomba ogudubuza muufa mwina kapena pamene pa ndi pamene pamafunika kukhalanso pansi kuganiza mozama nthawi zina zake zinthu zina zake zikamalimba kumayesera zinthu osatheka zimafunika tsopano kusintha njira inde mademo nthawi inake adatheka anthu ena ake anamva nawo kuwawa koma mwina inali nthawi yakusadziwa enafe tinazindikira tsopano kuti mademo ambiri akuno otsogolera amakhala ali ndi zolinga zawo ambiri amakhala malova oti ashota akufuna ena ake awathire kena kake kapena akufuna zinthu zikasintha apeze chochita Ah, inu mukudziwa bwino lomwe mmene zidayendera ulendo ujawo amabwera mwanji wa atimoteyo ati abwande tiyeni kunsewu ife gundikani ulendo kunsewu zinthu kusintha anzathu anayiphula ife tikadali pomwe paja kufunsa komuredi ndiye bwanji nanga akuti ayi obwande musachite phuma iyayi tadikirani kaye oho ife nde tidikire eti ayi chabwino mademo anthu ake amakhala ndi zolinga zawo amwene ena ndi anyamata achipani enieni ankadyerera nthawi ina yake pano zidawasokonekera ena anali ma bodyguard a bige pano anatuwa akufuna nawonso apeze kodyera tili bwino ndife kuchikumbeni kuno moyo wathu wakhala uli wolimba inde kuyambira kalekale pa galaundi pathu pakhala pali potelera kuyambira kalekale sipanakhalepo powuma ayi zanu izo tatimangirani ka blantyre bypass road abale komanso sitediyamu ya kumwanza osayiwala ayi ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi